E torra, e innoi amancat cosa, eh? Umm. Calincunu depit essi ancora furendi-mi-ndi is trucus. E custu dinai innoi? E chini dd'at lassau? Saludi Nicola, e ita ti potzu preparai? Ah? Ah, ehi, su solitu, su solitu fai, toca. Nah, ma poita ses aici impensamentau? In su saloni funt sussedendi cosas stranas, calincunu fatu fatu brintat e mi ndi furat is coloris, e ma no totus, sceti unus cantu. E cali coloris? E ndi pigat su colori arrosa. Su biancu cussu cussu glitterau. E no funt coloris de dogna diri chi ddus podit imperai chi no est po po crannovali, nareus. Ma càstia iast a podi domandai a Max is registratzionis de su centru commerciali, innoi est prenu de telecàmeras. Ddu scisi ca tenis arrexoni, pròpriu a Max, a issu ap'a domandai, est su responsàbili de sa siguresa. Est stètiu biu unu serpenti perigulosu a trevessu me in su centru cummerciali. Si cunsillat de fai sa spesa ponendu is cratzonis acadia aintru de is mìgias.

Lisa, Ma gei no at essi cosa tua su serpenti chi est a trevessu in su centru commerciali? Hum, primu cosa no est unu serpenti ma unu coloru, no est ferenosu e no podit fai dannu a nemus. Ma tui custu dd'asi nau a sa diretzioni? Hum, no. Tèngiu s'ispera de dd'agatai prima eo, e mi funt ancora portendi a càstiu po cussu contu de Halloween. Po mimi ci dd'acabbas a intru de unu sciacu ancora prus mannu. A dònnia modu piga pigaddu su computer. Gràtzias. Uh, certu ca s'est pròpriu totu pigada po cussu Super Space Ranger! Ma ita, cussu cardu animau po pipius? Ma candu mai! Ma innoi in Flip Flop arresultat ca ddas castiaus totus puntadas, de sa prima fintzas a s'ùrtima. Castia ca no seu pròpiu sa tipa, ma at essi cancun antru. Custu computer mi ddu seis sempri pedendi totus a prèstidu. Là Max, pròpiu a tui femu circhendi. Saluri, Nicola, cumenti ti potzu agiudai? Intzandus, mi serbint is ripresas de is telecàmeras de siguresa, pròprius chi funt innantis de sa butega mia. Ma ita ses scherzendi? No ti ddas potzu donai! Là chi nc'est sa privacy! Sa privacy? Ma no serbint pròpriu a biri chi calincunu brintat a furai? Ma poita calincunu at furau. Furau! Mi nd'ant pigau is coloris is trucus chic chic, is mellus chi ci siant. Eh ma si ant lassau su dinai no est fura. Ne ne ne non mi nd'importat nudda, deu depu controllai su colori de sa peddi de is clientis, eh poi ca sa nuance no torrit cun sa cara insoru, eh. A dogna manera no ti potzu donai nudda, ti dd'apu nau nc'est sa privacy. Intzandus ddu scis ita fatzu? Andu a domandai a sa diretzioni, aici ti ndi bogu dogna arresponsabilidadi, tenint s'arrexoni. No, là, nci pentzu deu, sa diretzioni ti fait perdi tempus, castia cincu minutus e ti ongu is files. S'ufìtziu legali si pedit de curregi s'annùntziu de prima.

Ehi Max pigaddu. Ma a propositu, no est chi ses tui chi ti ses castiau totu cussas puntadas de Super Space Ranger? Deu, ma ita ses schertzendi o acanta, là chi est cosa po pipius. Ma no ti ndi depit parri bregòngia, genti manna meda castiat is cartonis animaus. Ma sicumenti no seu stètiu deu a ddus castiai, bregòngia no ndi tengu, ma ti depu lassai immoi. Poita ti nd'andas aici de pressi? No ti serbiat su computer? Eh, depu fai cosa, depu, depu andai a biri una cosa. Stranixeddu meda cust'orta, Max. Nicola, t'apu portau is files. Gràtzias, Max. Poni-ddus inguni, prus a tradu mi ddus càstiu. Immoi depu acabai su traballu cun custa bella sannora. Oh, ma si ses afatigada ti nau giai ca podis arrisparmiai tempus poita apu controllau deu e no nc'est nudda. Gràtzias, Max. Umm. Tenit arrexoni Max, no nc'est pròpriu pròpriu nudda. Eppuru calincuna cosa ddu est, si depit agatai. Is trucus, Nicola, funt sparèssius. Torra pagu pagu a coa. Torra a coa ancora. Dd'eus biu cuatru 'ortas. Ita podeus biri chi no eus biu 'ncora? Ecculu innoi! Innoi sparessint is flaconis! Eia! E poi si càstias beni s'orariu c'est unu stampu de dus minutus. Hum! Ma no est chi calincunu apat ammanuncau su videu? Chini podit essi stètiu?

ant a torrai a essi disponìbilis po ddus addengai a missioni acabada. Ma no ti parit chi Max si siat cumportendi in modu strambu immoi a ùrtimu? Eja, seu timendi in miri chi apat postu manu a su videu po no si fai a biri a chini est stètiu a tocai is cosas. E s'est fintzas ghetau a sa nega de ai biu Super Space Ranger. Eja, immoi ca ci pentzu, cumenti fadiat a isciri ca su ladroni iat lassau su dinai? Ma gei non at essi issu a ti ndi furai cussus trucus de cuatru soddus cosa tua. Ita! Pagu valori! Umm! Ma ddu scisi ca funt make up chic chic, sa mellus calidadi chi nci siat in su mercau! E toca, ti dd'apu nau po brulla, po ti pigai in giru, ma chi megat de ndi ddus pigai gei no at essi po dinai! Ma ita si ndi farit de totu custus trucus, e sceti dus coloris! Mancai 'olit fai arregalus a Lisa e ndi ddi parit bregùngia! E moi ca nci pensu, sa dì de is Animeddas, candu seus calaus in su magasinu, eus agatau is trucus cosa tua! Tandus iat essi mellus a torrai in su magazinu a iscrucullai. Oi amo mia, no mi praxit cussu logu, ma si custa est s'unica solutzioni, tocat a ddui calai. Nicola, Ajo!

Immoi! Torra innoi! Ma non est chi s'atera 'orta apas tìmiu unu pagheddu? Ma chini deu? Fortzis fortzis ti ses spramau tui candu as biu cuss'umbra? Oh, paressit ca fessat dì de is animeddas. Però immoi fait a timi unu pagheddu prus pagu custu logu, a no? Brindaus. Cè mi' is trucus cosa tua! E custu est su tesserinu de Max! Immoi no ci funt prus dudas! Ma ita si ndi fait, poita ddus imperat? Ita si ndi fait? Ti ddu nau deu! Cussu est ancora trassendisì de is Super Space Ranger! Ma poita custa cosa fata a sa cua cua? Boh! Forsis ndi ddi parit bregùngia! Ascu, fareus una cosa, andaus a ndi chistionai cun issu. Sguiscia! Ses ancora bia! Spera de dd'agatai prima eu! Lisa, Ma est solu custu caloru chi est fendi a timi totu sa dì? No ddi fatzas nudda, Max, est unu coloru chi no circat nudda a nemus, no est ferenosu e no fait dannu perun. Lisa, No ti preocupis, deu ndi cumprendu de calorus e custu no est ferenosu mancu po nudda. Ma ita t'as postu in faci? E gei ddu scieus nosu ita tenit in faci. Piciocus. Piciocas, iscusaemì si custu periodu so stetiu unu pagu misteriosu, ma apu sighiu a mi bestiri de Super Space Rangers po is festixeddas. Ma no ti ndi depis parri bregungia chi 'olis guadangiai cancu soddu in prus. Dogna traballu est nobili. Ma deu no ddu fatzu po su dinai, ddu fatzu po is pipius. Ma chi as sempri nau ca is pipius no ti praxint. E, prima de mi bestiri de Super Space Rangers, depis biri su spantu, su prexu candu bintru in scena, s'allirghia! Ma est una cosa bella meda, Max, poita non s'as mai nau nudda? Sigumenti sciia ca tui no podis biri a Super Space Rangers, no ti 'olia scuntentai. Ma tui non mi scuntentas mai, Max. Lisa. Funt arribaus is ciuculatis nous Choco Ranger, tastaddus a su sabori 'e goma 'e cancellai e de saboni. Atentzioni, prodotus chi podint donai problemas a chini tenit allergia a piu e scata de pisitu e proini. Pensas tui puru de essi solu e spèrdiu in su spàtziu siderali? Balla ca no! Chi no nci ois abarrai mai de oi nc'est Frag You, su deodoranti de Super Space Ranger. Frag You e no as essi prus a solu! Su disìgiu tuu est a bivi cumenti is Super Space Ranger? De oi podis tui puru! Ordinadì a lestru Nebula Star, sa navixedda spatziali de Super Space Ranger, in scala unu a unu. Fàcili po parchegiai in pratza tua cun sceti duxentucincuantamilla eurus.

Babbu e mama narant de no ti bolli comporai s'armadura, sa bistimenta, sa scupeta e su cani spatziali de Super Space Ranger? De oi nc'est, po sempri, su prèstidu de Super Space Ranger. Po tui sceti infinidas ratas de noi eurus e noranta a su mesi. Po sempri.